ụjọ na-atụ gị
bụkwanụ ụjọ na-atụ m kama na ị ma ka ekwensu si eme ee ife niile anyị na maazị na-agbalị n'ụlọ a o nwere ike weli ya kpọọ m ọkụ kịta
Jane, Jane, ị dị ime.
Ụdị akwa m ka m dị ime. Ha. Kezi nke bụ ha. Ị na-eme nnọọ ka onye na-aghọkọ onye maazị onwe gị. Maka na afụ bụ, hei, Jane. Ha! Maazị ji nnọọ nwayọọ na-epiu piu piu piu na ụjọ na nwa ka ọ na-achọ. Mmụta nwanne m nwaanyị mụtabe nwa. Maazị na-achọ nwa. ee nwanne m nwaanyị ee anyị chọbukwara ịbịa afụ gị ọ chọrọ ikwu eziokwu onye ị na-ajụ m onye jen nụ ekwetego m ka m gaa ụlọ ọgwụ aha ọ dị mma ugbu a ka ị bịara ọ nwekwara ihe so ya o ihe so ya ke nke bụ na o nwere ihe so ya m gaa ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na adị m ime ị ga-akwụ m mmerụ maka gịnịzi nwanne m nwaanyị mgbe ị bodoro mmadụ ihe na o mere ọ pụta ọ bụ na ọ bụrọ ihe o mere ị kwụọ onye ụgwọ mmerụ
iwe ezigbote adị iberibe adị ishi i nweghị ishi na mmadụ biko biko biko biko ọ di gị bụ ihe na-enweghị ishi na mmadụ

m kwuo okwu ihe m hụrụ nga gị na onye ahụ chi ikwu echichi ga-abụ i ji m ele egosi na i ji m n'aka
gịnị mere ọ wụ gịnị mere asambodo jeri nyere gị hmm. mgbamgba onyinye o nyere gị i che na ahụrọ m onyinye o nyere m ihe hụ gị lekwe n'anya

jen gara gbuo olu nga a sị na ọ wụ eziokwu na ọ dị ime enwebụ ihe ị ga-eme jen ị gara elu ahụ na eziokwu na eziokwu na ị dị ime abụkwala nga agwa m na ọkwa n'ụzọ gwa m ya mana ka m gosi nke wụ eziokwu

nwanne m nwaanyị nke iru gị dị otu a ke ihe mee ị ma ihe niile jen nwee n'ụlọ a biko ị ga-aba n'ime hmm? kpopụtacha ihe niile o nwe ọ na-apụ n'ụlọ a ị na-ajụ maka gịnị Jane dị ime achọ m ka ọ bịa nara m di m ị ma na ọ dị ime
o nwebekwa ihe i ji n'aka gosi na ọ dị ime ị ga-ebugodo ụzọ nwere ihe i ji n'aka ihe mgbe ị chọzi ịtụpụ ya ị tụpụ ya ọ ihe a ka ị na-ekwu ihe a ka ị na-ekwu ị chọrọ iso ya
ịgwa gị eziokwu m ma emenwu Jane ụdịrị ihe a Jane bụ ezigbote ọyị m nwaanyị m ma emenwu ya ụdịrị ihe a aghọtago m aghọtago m ọyị gị nwaanyị unu etikọta isi na-eme m ya n'ụlọ a ị ga-eso ya ahụgo m na ị ga-eso Jane apụ nsogbu adị baa n'ime kwụpụcha ihe niile o nwe na ọ na-apụ ọ kwa ị na-anụ ya nwanne m nwaanyị ka m gwa gị eziokwu enyemaka ka anyị na-enyerukwanụ gị enyemaka ka anyị na-enyerukwanụ gị maazị bịa sị na ị na-akpụ ya agụụ ihe anyị sị ka anyị nyeru gị aka
ọgwanụ m cherekwa i kwukwana ihe nwanne mmadụ na-ekwu ofu ọbara m ị na-ene m anya n'iru na-agwa m na ị na-edina di m egwu atụ gị na gị na Jane na-edina di m nwanne m nwaanyị chukwu ajụ o nweghị mgbe anyị sị na anyị na-edina di gị na ọ di gị na-abịa edina anyị anụ anụ m ntị o

chineke nna bi n'eluigwe ga-akpọ onye ọbụla ọkụ na-achọ ka di m lụọ ọfụma chukwu nna ga-akpọ onye ahụ ọkụ onye ahụ ama ahụ udo n'ụwa ya onye ahụ ga-ahụ udo ọga Carlos ọga Carlos o nwe mgbe m ji sị gị alala nwanne m nwaanyị ọfụma n'ebee kwanụ cherekwa nwaanyị e nwere mgbe m mepere ọnụ sị gị na onye sị na m alụsikwule gị ọfụma ee ele ihe i ji gbanwe oke oke oke ọta ewu ọ ngịrị bara n'ime
mba ọ dị ka m na-agwa ọ Chikere nga m na-agwa biko eji m chineke nna na-ayọ gị wepụ ọnụ gị n'ihe gbasara okwu a wepụ ya ọ gbasaghị gị mba mba mba mba mba ọ gbasara ya ọ ga-etinye ọnụ ma ọ gbasara ya chineke rụọ abụ ekele gbawa ọkụ chineke were ngozi ngozi kwuru mmaji kpọbie n'ọnụ lee m agwa gị e nwere ihe o kwuru da ọ ka ewe eziokwu ihe ọ bụla na-eme na ezinụlọ m enwere m oke enwere m nketa oke enwere m nketa oke ikwu ihe ọ bụla m chọrọ ikwu n'ime ya maka ngịrị ọ na-eme na ezinụlọ m njakịrị m etighị ọnụ enweta ndị ọkaibe si bịa nga ụda ọmị ka a ga-anwụ maka ọmụmị ụdị bụ ụlọ gịsị mgbe etile ọnụ aga m etighe ọnụ ọ gbasara m ọkwa gbaga m egbe eluigwe gbagbukwe gị ebe ahụ ọkụ mmụọ nsọ gbagbukwe gị ebe ahụ

Ele gị na-anya aka na ntị. Ama m mma mgbe m ji kwuo ya. Hmm? Ọsị. Gbaghara m.
Ọsị. Eh. Gbaghara gịnị? Okwu akara aka wụ okwu akara aka. Mụ na gị ekwugo ya na ị ga-akwụ m ụgwọ mmelu. Oh.
Ị wụọla onye ogbu daa. onye wụọla onye ogbu ị maghara oke ekwu gee ntị m agwa gị onye ọbụla pụtara ụwa sị na ihe ọ ga-eketa wụ ibo mmadụ ebubo onye ọbụla sị na ihe ọ ga-awụ ọ ga-anọgide otu esi ote gbanwoo wụọ ikwikwi keta ibo mmadụ ebubo onye ahụ jikwa njikere ịkwụ ụgwọ ihe ọbụla o mebiri maka ihe ọbụla i mebiri ị ga-akwụrịrị ụgwọ ya ụda a i mebiela ihe jen ị ga-akwụ ụgwọ ya e o ijide ego e. mgbe ị gara na-enwe nkwekọrịta gị na jen ijide ego e, oge ijide ego mgbe ị na-ekwekọrịta na ị ga-eme mere na ijide ego mba ugbu a akwapụtala ihe ihe ahụ i mere na nzo nkwa ahụ i kwere na nzo akwapụtala ihe ị mara ejide ego ị gawa ikwe nkwa were ego ya nye ya nye ya ego ya nye ya ego nye ya ego bịa jen narakwa ego m jen narakwa ego m kwụọ ya ụgwọ ya abịa

ya ihe ị na-achọ ịkọwara m bụ na onweghị mgbe jen dị ime ma ọlị ya eh, Carlos a bụkwanụ onye ihe na-agara nke ọma ihe na-agakwara ya nke ọma i kwu eziokwu ihe na-agara ya nke ọma eh? ama m na oge dị ka nke a Carlos na nwunye ya gara enwe nsogbu
kedụzi ka ị ga-esi wee kwuo otu ahụ ọ bụ na ị maghị na Carlos na nwunye ya na ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu ọ bụ na ị maghị na ha dị ka nnu na mmanụ ụtọ ha naabọ dị ka ebe eji ji eri mmanụ ebe eji akụ oyibo ata ọka ị gaghị erinwu ji ma ọ bụ na i tinyeghị mmanụ ya bụ eh, ihe m na-achọ ikwu bụ na ihe dị otu ahụ adịghị chacha ihe mere ihe dị otu ahụ agaghị adị bụ na ihe niile Carlos na-eme nwunye ya ji ya n'aka ọ ya mere onweghị ihe Carlos ga-eme maka na nwunye ya ji ihe niile ọ na-eme n'aka
ive m ma bụ na anyị arapụghị n'akọ Carlos a maka na ọ bụrụ akọ Carlos ka anyị ga-eri taa o metara aka n'ụkwụ ebido tawa mmadụ kedu ive mere eji kpọọ m sị m bịa

ka ị na-esogharị ya hafụnụ ya aka esogharịzina ya
biko nụnụ eh? gbaghara m biko mgbe ị sị m gaa ụlọ ọgwụ ka a ga nyochaa m agwara m gị ka agwa m gị na m ga-abata ọ bụrụ na asị ka ị na-atụ n'isi m na ị ga-akwụ m ụgwọ mmelụ
anọkwa m mgbe i kwuru ya i kwuru ya ekwu ị ga-akwụ ya ụgwọ ị ga-akwụ ya ụgwọ a ka i si ekwu otu a eh? ka i si ekwu di m tinye ọnụ n'okwu a biko nụ tigo ọnụ n'ebe mmiri otigo ọnụ n'okwu a onye siri okwu ahụ nne tigo ọnụ ị nọgide nnọọ ị na-aga aga arụta aka nga ngị na-ekwesịghị ịrụta aka ụdị ọda na di m tigo ọnụ n'okwu a onye siri itikwuru ogiri nne tigo ọnụ ọwa ọnụ nke m ga-eti gị ụda gị pụta gị sị m na m jụrụ chi ga amị jen ọnụ ka ị sị m ga tii gị adị m eti gị kwa asịgo m ndo gbagharazinụ m ndo ndo nkịtị jen biko ndo nkịtị kee ihe ọzọ ị chọ ka m mee i ji ọnụ nkịtị yọọ mgbaghara a na-ayọ gee ntị m agwa gị a sị nwụrụ bụrụ m nwụrụ o nwe ihe m ga-eme ụda wee jụwa jen si ya

o chere ihe ibilecha anyị ga-akpọ esi akwụ ọnwa puku naira iri ọrụ gị ọrụ obere ihe gị ọrụ ihe nta ị ma ka m na-eche m oge eche m ga-asị m gị na gị kwụọ puku narị naira iri amamsọ nna na puku naira chere ọgwụ dị enwekwa obi ọma eziokwu m niile eche m gị kwụọ puku narị naira
ife dị na ngada na-eme nwoke ọ gbakọta tụfusie na mba obi m ihe ka otu si eme na eme nnọọ ka oriri nsọ eziokwu nne m eziokwu m niile ụtọ ihe ka ọ na-atọ m ka ihe ọwa kwa apụlụrụ ihe ọ na-atọ m pieces ọ na-atọfe m ofe
eziokwu m niile ịma ya hmm. ekpebiela m sir na aga m aga ịgbara akwụkwọ n'ụlọ nsọ ka ihe gbasara ọlụmdi nwunye mụ na ya nwere ihe kwụsiri ike n'ala ọ ga-abịa gbasi ike gbaa mgbọrọgwụ alụmdi nwunye mụ na nwunye obi m

ma nwekwa isi o ọkwa nwaanyị mụrụ nwa ọfụ nwaanyị mụrụ nwa ọfụ ee ee mụ na di m nọ emechaa nna ya gaa afụ ya ọ na-agba ọsọ nwa gịnị ka ọ mụ nwa nwaanyị ọkwa ifo gị ọkụ dudu kujikwa gị olu ebe ahụ ị wụ ezigbote onye ala emi asị m gị na gị akpọzina m na ọ mụnwa ga na-akpọ gị ka ikuku na-akpọ m ị ma na mụ na di m ka ihe ọ ewe isi na nwa ya amaka nwa gịnị nwa ya mụrụ nwa ya amakakwa nwa ya amakakwa nwa ya amakakwa ịhụ nwa nwaanyị na nwa nwa nwa asa na mma nwa na mma nwa nwaanyị ka ọ mụrụ ọ nwa nwaanyị ma n'isi ya wụ isi nwoke onye wụ isi nwoke onye wụ emi
emikwa emi emikwa onye wụ emi esi m emikwa eme ihe mere abraham nga ụda ihe mere nga ụda awụ ịkpọrọ ha ala ndị mmụọ gwa m onye wụ emi
ọ emeristus nwanne nancy ọ bịa izi m ozi na nwunye ya mụrụ nwa oke emeristus nwanne nancy ọ wụ aha di nansi ụda aha ha kpọnwere osila na nansi ba na-eme o ji ekwentị nansi kpọọ ọṅụ gị chee na ọ nansi eme ihe mere nga m na-aṅụ na ụda a bido ụda a gbewe ekpere gị bee ekpere ikwe azụ gị maka nga m na-aṅụ nọ ana m ejige gị n'aka onye kere gị na ụda ọnwụnwụ